igbo kelenu ṅụọnụ zụọnụ kwezuonụ ndị be anyị asakọrọ ego ruo nwanne unu nwaanyị bịara sị ka m weta unu ozi ọma nke na-eme na ebe a na-akpọ Orlando Florida ebe a ka anyị nọ n'enu mmiri ụmụnne m ndị ahụ ndị m hụrụ na gịnị na online kịta anyị nọzi gịnị offline ya wụ anyị na-afụla n'ihe anya n'anya ebe ebe anyị na-azụ ahịa ama m ndị ndị a wụ mana m na-afụ ha n'igwe okwu na-afụ ha na kọmputa mana mhm. kịta anyị nọzi kedu ihe anyị nọ ebe a eme ụmụnne m leenụ anya ka m gositụ unu obere lee ile ihe na mgbago mgbago leche ebe a ị fụ ndị mmadụ ndị juru ebe a ha ka na-agbadata agbadata anyị na-eje inwe vip dinner anyị ji nwe vip dinner weta ndị matara na obodo a ndị ndị ndị ma ka esi eme ndị na-azụ ahịa azụ ya ọfụma ọkwa ndị na-enweta ebe 3 4 million na business ya na ụmụnne m anyị abịarụzie m na-ajụzi ụmụnne m sị kedu ebe ndị be anyị nọ kedu ebe ndị igbo anyị nọ kedu ebe ndị naijiria anyị nọ kedu ebe ndị immigrants anyị nọ biko nụ ụmụnne m biko nụ ka anyị teta nụ n'ụra na ihe a wụ ụzọ gara business a ụmụnne m a bịara na business ị ga-anọrọ ị needihọ certification iji wee mee ya ị needihị license ị ga-eji wedetuo ọtụtụ ihe dị aha na tax aka nọkwa n'elu ụmụnne m enye gị one on one mentorship ụmụnne m business m gwara gị ị ga-anọ n'ụlọ na-eleta ụmụ gị na-eme ihe niile ọ sọrọ gị mana business na-arunkwa n'onwe ya kedu ihe wụ ịlụ ọgụ na-awụ ịdọ aka n'ọnụ ụmụnne m ya m na-agwa unu ụzọ gara anyị abịarụzi afụhọ ndị igbo anyị ya ka iwe ji wee wee m sị ụmụnne m ka anyị tinye ọnụ wee kwuo ihe a na ihe a karịrị anyị dị sọsọ atọ ndị igbo anyị bịara na ebe ụwa ụwa niile na-azụ ahịa n'igwe okwu na online gbakọtara na Orlando Florida ọ bụrụzie naanị ndị igbo atọ ka m fụrụ iwe na-ewe m anyị nọ na-azụ anyị nọ na-eme e, e, e, double shift anyị nọ na-eme triple shift overtime emechaa ahụ agwụ anyị anyị anọghọdụ ebe a lekọta ụmụaka anyị kedu onye ga-akụziri ụmụaka anyị igbo kedu onye ga-akụziri ha ka esi eme ihe nwee respect ịnụ maka anyị si azụ na ụmụaka kedu ihe a wụ business ga-enyere gị aka ị ga na-enweta ezigbo ego m na-ekwu ego ọkwa ego igwe ka a na-ekwu ọ bụrọkwa ego a na-eche eche mba mwa nọ ebe a na-ahụ awụ m pharmacist arụọla m ọrụ na amerịka afọ iri na anọ n'ime afọ iri na anọ ụmụnne m m wee na-achụ career oge niile m na-esiri ebe ụmụaka m nọ ịzụlite ha ọ ya ihe na-ewute m mana chineke mere ebere wee wetere m business a kemgbe afọ atọ gara aga m na-arụ ọrụ atọ na-arụ nwee accident ruru asatọ ya mere m ji sị gịnị mba na ihe a ga-achọ ụzọ ọzọ wee nweta ụzọ business a ụmụnne leenụ m kịta awụ m global certified coach n'otu afọ naanị na ọnwa ka m zụrụ ahịa agwụrụ ka ụsa na-enweta five figure aka na okwukwe nke a na-ekwu ụmụnne m etinye aha m na m win global contest na this business back to back ugboro atọ eji lee aha m post ya ebe niile ịnụ nwa mbe dịka m dịkwa nwa m rosemary nke echiri ile onye site n'ịzụ ahịa mana ọrụ anyị na-arụ a ga-enye gị ọrụ e nwekwara even ndị biznes a ga na-akwụkwa gị ọnwa niile site na 5,000 dollars ya gawakwa na-aga ụmụnne m ruo 80,000 dollars ọnwa niile aga na-akwụ gị ma gị rụghala afọ atọ anọ ise depending na otu i si wee gbaa mbọ mana anyị nwere trenin nwee ihe niile ị needighị ịga door to door jee kpọtawa mmadụ mba anyị nwere sistem ga na-akpọtara gị ndị mmadụ ị na-ehi ụra na-eme ihe niile ị na-eme even ị ga nọkwa n'ọrụ ụmụnne m ị needighị ịbịa na-ere prodọkt kọmpanị ga-eji aka ree prodọkt ahụ mana prodọkt mara mma ọ na-edozi ahụ leenụ m ka m si ashaịn kịta ọ prodọkt ha ka m na-eyuzu so a sị ọ nụrụ kara ibe ya o ada agwakwa ochi ntị na ahịa esule ka m hapụ ụmụnne m ka ha kwuo okwu mana na ngwụcha ị ga-afụ ebe asị sign up ma ọ learn more tinye afa gị tinye imeelụ gị anọkwala na mmiri ncha aba gị n'anya a sịkwa na gịnị agwọ ofu onye hụrụ wụ eke ya ka m sị ka m kpọtụrụ ụmụnne m kedu uru ọ ga-abara m na-eme ihe dị otu mma nwa gbata ụmụnne m ka ha so were wee sorokwa n'ime so n'ihe a na-eme ya mere m ji tinye sign up ebe ị fụrụ sign up a n'ala ị ga-afụ afa gị imeelụ gị tinye ihe niile ụmụnne m ka ị wee wee nwee ike wee wee soro n'ihe a na-eme marakwa na ị ga-akwụ 149 gị ji rejista eme ga assign to one of us anyị wee nyere gị aka udo dịkwara unu ndị be anyị unu anụgo ọnụ nwanne m nwaanyị ọ bụrọ nke a bụzi nke ka m kwubezie kwuru gaba because na ihe anụnwa nwanne m nwaanyị kwuru ebe a ọ gwụchaala ahịa azụmahịa ọnlaịn ọ maka ndị be anyị bịabanụ bịabanụ gịnị ka ị na-eme ọrụ ahụ ị na-alụ ị ma-alụ ọrụ anụnwa were ya nye ezinụlọ gị mba ịlụgide ya lụsịa nya ịkwụsị ịlụ ọrụ nke ahụ agaa mana nke anyị nọ n'ime ya biznes a ịlụcha ịnọrọ n'ime ya mbọsị ike gwụrụ gị iwere ya nye ụmụ gị mụnwa na onwe m bụ nọọsụ alụgidego m ọrụ ukwu ebe niile a na-egbu m wee sị gịnị bụ ihe nka ọ ya ka m na-emegide n'obodo a m wee sị mba otu a ka m si wee tinye anya na mmiri wee chọba wee chọta biznes a m wee nọ n'ebe a kịta wee na-akụzikwuru onye ọzọ chọrọ ịbịa ime biznes a m wee kụziere gị ka esi abanye jide gị n'aka gwa gị ihe ị ga-eme so ụjọ atụzina unu ọ bụrụ na ị marọ apị kọmputa anyị ga-akụziri gị ka esi eme ya ọ bụrụ na ị marọ e, nke ọ bụla ị marọ eme bịa godo abata godo abata atụzina ụjọ ịnụ dijital biznes i chee na ihe nwa na-emenwu emenwu mba bịabanụ ndị be anyị ụzọ gara ebe a ụzọ gara ebe a ịbịa ebe a nwa obodo dị iche iche juru ebe a ọ bụrọ sọọsọ ndị be anyị ka a na-achọ achọ gịnị ka unu na-eme o nwere onye ji afụfụ anya isi mbanụ ngwanụ ka ọ dịzianụ biko ebe ahụ edere learn more tinye afa gị tinye your email bịa anyị ga-ejide gị n'aka kụziere gị etu esi akpanya m ego ọnlaịn ngwanụ ka ọ dị ụmụnne m ụlọ ụmụnne anyị kwuru achọghị m ikwu long story na i lee anya here ndị niile nọcha here iwe na-ewe m because na a na-ahụ ndị be ka anyị ebe a ndị be ka anyị like nọ na-ahụ overtime ị na-ahụ multiple job meanwhile business anyị na-eme online ehelpụchara many people i lee anya here ị ga-ahụ ndị ndị Asia niile juru here mụwa nọkwa na-ajụ ndị be ka anyị keekwanụ ihe na-eme anyị biko kee ihe na-eme anyị Ị- ụmụnne gị nọ na anyị nọ online everyday na-agwa gị about this business biko nị. biko nị, click here the link we will teach you ọla ma blaka ma nwanne nso ọla ma gị ma ekpe na-eme computer anyị ga-akụziri gị ihe niile ị needịrị iji bido this business ga-eprovide gị click here the link